ne m'a dɔn an ye fɛn fɛn kɛ ala la mobilitigiw b'an neni mototigiw b'an bugɔ k'a sɔrɔ an bɛ ka wari dɔ ɲini ka taa di an bangebaaw ma ani an yɛrɛ b'an ka fɛnw san n'a ye bari an ye fantandenw de ye ne yɛrɛ ba bɛ ɲamatɔmɔ de kɛ ne b'a dɔn ani ne ba taara ɲɔgɔn fɛ bi ne fa taara ne di karamɔgɔ dɔ ma kabi ne tɛ nin bɔ o yɛrɛ de tun b'an bila sarakadeli la kuma bɛɛ e ala fantanya ye kojuguba ye dɛ nin bɛɛ sɛgɛn de nɔ ye sɛgɛn wa awɔ jɔni de bɛ sɛgɛn bila mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ sɛgɛn bila mɔgɔ la ni n y'o tigi sɔrɔ a b'a fɛ k'o tigi dɔn awɔ fɛn dɔ bɛ ne bolo sini ne bɛ na n'o ye mɔgɔ min ye sɛgɛn bila an na an b'o tigi dɔn o fɛn b'e bolo wa awɔ an k'a to sini ma

i tɛ marifa in bila kɛrɛfɛ fɔlɔ wa ɛɛ faran n'i ko donsokɛ i ko marifa n'i ko donso i ko labɛn donsoya tɛ taa labɛn kɔ n dɔgɔ n ma ban i ta ma koyi nka mɔgɔ ni marifatigi tɛ kumaɲɔgɔnma ye dɛ ne b'a ɲini e fɛ e ka marifa in bila kɛrɛfɛ an k'a ɲɛfɔ baasi tɛ n'i ko ten n b'a bila kɛrɛfɛ ɛɛ eh, faran ne b'a fɛ k'e ɲininka ne ko balimaya ye mun ye eh, n dɔgɔ bi ta y'o ye wa kosɛbɛ ah, n dɔgɔ balimaya e ka ne bilasira eh, faran mhm. balimaya ye ɲɔgɔn sutura ɲɔgɔnjigitugu ani k'i balima ɲɛji cɛ n'i y'i balima ɲɛji cɛ masa ala tɛ ji da i ɲɛ la abada n'i y'i balima jigi tugu masa ala tɛ bɔ i jigi kɔrɔ abada faran e bɛ se ka ne dɛmɛ a se b'i ye i bɛ se ka n dɛmɛ a se b'i ye o ye hakilina ye kosɛbɛ n dɔgɔ n bɛ fɛn min f'i ye n'ala y'a se kɛ ne ye ne balima i tɛ lebu ne balima i tɛ kɔli ne balima ji tɛ da i ɲɛ la nka e b'a fɛ ne ka mun de k'e ye sisan o fɔ n ye ne b'a fɛ i ka muso furu k'a di ne ma n kɔrɔ nin tɛ yɛlɛko ye ka muso furu k'a d'i ma kurungɔ e mɔgɔ min bannen don diɲɛlatigɛ baara bɛɛ ma ko donsoya fɛn tɛ sɔrɔla donsoya la i tɛ poro ɲɛ i tɛ poroparaporo ɲɛ ne ko ɛɛ kurungɔ ne b'e ɲininka o e ka adamadenya kɔnɔna na du in kɔnɔ e delila ka na ni mun kelen de ye yan mun de b'a jira ne la bi ko ni ne ye muso furu k'a d'e ma k'o bɛ to e bolo ɛɛ faran muso fila t'e bolo du kɔnɔ yan wa fila bɛ n bolo kɛ ne bɛ taa si pɛnda fɛ yen don min ne bɛ taa si farima fɛ yen o bɛ mun kɛ e la an ɲɛfɔ u ye dɔrɔn ɛɛ n dɔgɔ i kunkolo wulila e kunkolo wulila ne ko e ye nin ye du jumɛn kɔnɔ fɔlɔ ayi o bɛ fɔlɔ anw ka du la yan a kun tɛ bilen ka muso kura wɛrɛ furu ka na fara ninnu kan fila min bɛ e ni ne bolo yan o bɛ anw bɔ N y'a fɔ cogo min don e ta ye kunkolo wuli de ye ni ci t'i la ci bɛ ne la i kana wuli ka dɔ ɲini yɛrɛ baasi tɛ ne bɛ taa ka se ne ɲuman ye

An tun ye masala bila min karamɔgɔ masa dugawu bangebaga dugawu ala ye bangebaga dugawu tanu kosɛbɛ a ka gafe caman kɔnɔ denmisɛnnin ka ɲɛnamaya tɛ sabati abada fo a ka masaw fila bɛɛ barika n'u dugawu ɲini gafe dɔw yɛrɛ y'a jiran ko sini lahara ala b'i kanto an kuntigi mahamadu ma sallallahu alaihi wasallam k'a ka bɔ ale ni dangadenw ni sinji faralaw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a jira an na k'a fɔ ko masa ko tɛ tulonkɛfɛn ye

bisimila i sigi ɔhɔ aa tabarikala gulu nin ɲɛna kosɛbɛ a bɛ se ka taa na asalamu aleykum Waalaikum assalam. Gulu, somɔgɔw? Baasi tɛ. Nse. Eh, fatima eh, ka bɔ min ka taa min Ee ayi n tɛmɛtɔ don ko n bɛna foli bila aw la a diyara n ye a kɛra fama ye ala k'an to ɲɔgɔn ye N dɔgɔ ma ban gulu ko la sa wa tiɲɛ na ala kɛɲɛ ko tɛ ala ka kabako dɔw don ale de ye yɛlɛma masa ye a ka di ale cogo min na a b'a kɛ ten n'o tɛ gulu filɛ alihamdulila a hakili ka di wa a cɛsirilen don diinɛ ɲinini na kosɛbɛ aw bɛ n'a ye n'a ye seli ani suran tɔw matarafa ka fara nin kan aa a tɔ bɛ sanuya ka taa a fɛ a y'a dɔn a na waati ye o ni sisan cɛ a cɛ ka jan nin ye tabaarikala ye ayiwa alhamdulilayi aa an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka dusukun nɔɔrɔ halisa ami ami ami ala ka dɛmɛ kɛ ami ami ami nin de bɛ laban n'ala sɔnna a ma awɔ ala kana a segin dibi la bilen ami ami ami ale filɛ cogo min ale de bɛ ban fɛn na fɛn tɛ ban ale la nka n'a y'o bɛɛ to yen k'i ɲɛsin ala ko ma aa ala tanu don o don